hei alịlị alịlị alịlị eligbukwanụ m o ka m wee mee call a ee ei obi ekwelọ m obi ekwelọ m mana anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke anara ana ife ihe dị dị mma ili daisi metelụ fa ebele anụmanụ nwoke be anyị bịa mụ na ya na-abụ na ya ezi ọ bụ ịyọ m ego ee na ọ chọọ isendị ee mụ nyegodi 120 ka o sendịelụ e, onye nwa nọ na naijiria ọ kwara ma ọ nwa ya ọ kọ nwunye ya ka ọ whatsoever anụmanụ nke a bụ ịyọ m ego m sị a mụ ejiro ị na-ayọ m ego kedu ihe ị nọ n'obodo eme ị nwere ị nwere ọrụ ị na-arụ o nwere ihe ị na-eme ị nọ 62 years bịa ọ dede ka a na-akpa ya ịyọ m ego ka ị send emesịa ka ị balansị ya m ebe m na-ele ahịa ya site m sị a mụ enwerọ kọbọ so ebe a ka m na dede a nọ nwoke anụ nwoke be anyị a wee kpọọ ya na fon nwoke be anyị nọ na mkpọrọ a tụ mkpọrọ 10 years wee kpọzie ya na fon o je visit ya dede a je visit ya on Friday wee na-asịzi ya biko this Monday ya kaba arụ ka ọ chọgharịa ka ọ chọrọ ya lọya n'ike agwụgị ma fa achọzi ka ọ nwụọ ebe a n'ike agwụgo niile na that na ebe a agwụghị ike na fa achọzi ka ọ nwụọ na o nweta information that na ị nọgodu ebe a tụgo nga already na a tụgodu ya nga na ị nwere ike inweta ezigbo lọya na ị ka ya-apụta si biko si chọba anya ya lọya wee jụbazie anụmanụ nke a dede a kedu ihe mezie na o wee sị m hụ na nwoke a kịta na ya sokwa wee jee alụmdi na alụmdi na nwaanyị ya na na alụmdi ma- di na nwaanyị ya na limpopo na o so wee jee m sị a ị so wee na-eji ịdịrị ya gị nwa na onwe m sị a ị so gị nwa na onwe gị bụ elder ị na-adụkwa ụmụ ụmụ- ụmụ nwoke a ndụmọdụ si ha na ịnụ nwaanyị obodo anara result good thing na few years ọ bụ bad thing ha si ngwa i jewe maka akpịrị ka i je jeje lie nwụọ ka i ji tolu na-akwụnyere ha ije na ije na-eje anụ di na nwunye nwaanyị obodo fa eme af- after everything gị na-emezi m sị kee mgbe unu jere ọ kọwaziara m akọ sị na onye ejego ogbo na o sogo mmadụ ise jeje nụọ nwaanyị nwaanyị o nwaanyị obodo a and na mmadụ ise a kịta na nwunye ha nọzi na onye nke a kịta na ha kwakọrọ ebe a wee jebe limpopo jeje nụọ ya na this girl a je nụọ ya na ọ zụrụ ya n'akwụkwọ na ọ bụ dọkịta na even na ọ na-alụ na ebe ọ na- ọ na-alụ ọrụ na that city anụnwa m nọ kịta na na hospital ebe ọ na-alụ ọrụ na ụmụ ebe a na ọ na-ejekwa ebe eje afịa na ọ zụrụ ya n'akwụkwọ bụrụ dọkịta nwaanyị o je nụọ onye a nọ n'ụlọ mkpọrọ na zụrụ mmadụ n'obodo ọ bụrụ dọkịta o jeje nụọ mesịa eje nụọ ya and ọ sị na mgbe o jeje nụọ ya na nwa ụmụ nwanne the the girl ụmụ nwanne ya nwoke na-asị ya na na-asị dị nw- nw- nwanne ha nwaanyị ya anụna onye be anyị na ọ nụọ onye be anyị na ya egbu ya bụ na ya na fanwa bụ ife a ya egbu nyanwa bụ nke nwaanyị na ọ bụrọdụ igbu di ya na fanwa bụ ife a bụ nke nwoke ya egbu nyanwa bụ nke nwaanyị ma ọ kachi ntị jeje nụọ onye be anyị mana a chọpụtara na ihe that lady ji si ọnwụ nụọ this guy bụ na ọ zụchagoro ya na akwụkwọ like ka ọ nụzie ya for pityness you know na ya tasigoro ya afọ ka ha nụzie mụọ nwa so wee jeje nụọ ya na limpopo a sị na inweta ebe ha jekwara ebe ha jekwara moto mebikata n'ụzọ dọsụ karị bikos ime vileji ha adịrị ịma atụ onwedị vileji anyị eji wee ma atụ ya na naijiria wee jee nụsịa nya spendisi ego niile spendịrị ebe a mesie niile a wee dunata anụmanụ a si na ihe anụmanụ a bi with nwoke a na-abụ only eh, five months and two weeks ka ha naabọ bi n'ụlọ as di na nwunye ọ sị ya na ya anụchago in fact na ọ bụrụ na ha ya anụ ka ya nwa biri iche biri saịdị ebe o esi wee na-eje biri iche wee na-eje ọrụ ya na ka ọ na-akọnsentreti n'ọrụ ya you know and again ị magoro as dọkịta ọ bụ na ya enwero taịm ọ bịakwa dọna ọ na-eje na-esi nwoke nri na-eme nke a na-eme nke a na ya chọrọ inwe taịm fọ ọrụ ya na ya na ya ya ebizi ọ bụrụ na ọ treti na ụmụnne ya na-emie si ya na ọ- na a gwara ya na a ya egbue ma ọ nụọ nwaanyị nwoke anụnwa stil o mebie ego nwoke a bịa bịa ọ bịa kwuo na di na nwunye ya mebisie na ego o ji espend ya n'iyi bịakwa stil rapụkwa nwoke a stil ọzụkwa ya n'akwụkwọ ihe niile ama m ihe niile a na-akọpụzi isi nwoke a na-azị alụ ọrụ nwoke bụ telọ ezigbote telọ a maala afa ya n'obodo a bụ ọ na-akwa akwa ncha ọ na-akwa ntụfere n'akwa so anụmanụ nwunye ya eji enụsịa eji ajewegoro onwe ya o sizi ebe o bizi na-ejere onwe ya ọrụ jos o mezie ọ bịarụta ọ sị na ọ na-abịa maybe once in a while ka ọ na-abịa afụzi the- di ya ahụ so dede na-akọzi m akọ sị m then all these things na-enyezi this guy nsogbu nke bụzi na this guy ebe ọ nọzi na-akwara onwe ya akwa o emebugo m ife onyonyo ya ebe a o, emebugo m ife onyonyo ya ebe ife merụ the guy ji baa n'ime na-akwazi akwa nwaanyị obodo ọ na-akwa akwa mara ma plan wit nwunye ya o wit nwaanyị nwaanyị obodo nwatakịrị ọ na-akwala akwa a dị ka nke ọ ka dị under age ka ọ gịnị amarọ m a sị o wee wee makpo dakpo nwa a n'ime shọpụ ebe ọ na-akwa akwa mee ya ihe ndakpo ọ kwa ihe ndakpo ka o ji baa n'ime o dede na-agwazi na actually na ọ bụrụ na ọ dịzi ka na ife a bụ real na ife this guy mee na ihe ọ ya-anọ bụ 25 years ka ọ ya-anọ n'ime but due to na ha achọpụtago na ọ bụrọ real e nyezie ya 10 years m sị ebe a chọpụta na ọ bụrọ real na ọ bụrọ real na ha emezigo their findings investigation fụ na ọ bụrọ real na ihe accusation ka e me this guy why not ha lapụzi this guy ka ị fụ ihe ndị obodo na-eme e welu this guy tii n'ime tụzie nya nga ezigbo nga ọ bụrọzi nke to na ọ nọ na trial a tụgo nga 10 years na ọ bụrụ na ọ dị real na eziokwu na ihe okwu o mebuturu na 25 years ma kịta na eze 10 years so nwatakịrị a ọ na-emecha akwa si na ọ bịa na-emecha akwa ya akwa ọ kwara ya na-eyie na-eyie maybe odogwu wee kwụrụnụ ị manụ nwoke mmadụ ọkwa nwunye ya rapụgo na-ejewalụ nwaanyị ọ zụsị n'akwụkwọ bụzi dọkịta hey na ee ụmụ nwoke igbo kwesịrị iberibe ka na-eme ha o nwere ike ịgba ha naanị nọ iwe nnọọ ụtarị na-anyụchasị ha anya ọkwa ịpịachasị onye ụtarị pịapịa my god zụsịa nwa a n'akwụkwọ bụrụ dọkịta jekwa nụọ nya

o mechala ya because o nwere abụ na odogwu ekwuniziri na ọtọ ehe ọ chọzi ya wee asị na ọ bịaziri wee bazia nwatakịrị n'ime shọpụ ebe ọ na-akwa akwa nwatakịrị wee je kpọọ ndị uwe ojii wee lie enyi maka ndakpo kịta ọ kpọazi dede ụnyaahụ mụ na dede nọ ọ na-akpọzi ya sị achọ ọnụ ndị ihe na ezigbo like o kopụtara ike agwụ ma ha achọ ka ọ nwụọ m ewetara unu update ya ma ha ọ bụ na dede chọta or whatever o kwukwara about o ka o si nọrọ ebe a ịma ma ọ ya ebu n'onwe ya nke a gbasara ya ị fụgo ya bụ na nwaanyị obodo na-egburụrụ ụmụ nwoke Igbo ebe a ha ya egbughị egbupụrụ ọdịyi di wee na Naijiria kpọgote ya ebe a di ka di ka dị ndụ gị na di ka nọkwara obodo a fa ka ya egbuli di ya because na provided na fa na fa na ebe a gị na di bikwara ebe a i che na di ya nara ejekwa ejekwa ụmụ nwaanyị obodo ụmụ nwaanyị obodo ụmụ nwaanyị obodo ọnwụ nọ nso n'ebe ụmụ nwoke Igbo nọ